na mgbede fraịde ka ikechukwu nọ na-agwa onyi ya hapụ ebe ahụ ọ ga-aga na ya bịa ka ha abụọ nọrịa mana onyi jụrụ ajụ ikechukwu sị ya ka ya nye ya ego ikechukwu sị ya ego ole ka a ga-akwụ ya n'ebe ahụ ka ọ hapụ ịga onyi achịa sị ya ya jide ego ya ọ na-ata chịngọm na-eme anya vam vam vam maka na isi mkpi dị na akpa mkpi ntị adịkwa ihe mara ahụ ama n'ahụ ihe na-esi mkpi isi dị ya n'ọkpụkpụ onyi ama ọkada ya na lekshọn oyi ikechukwu kwụrụ na-ele ha ọkada eburu ya gbamie ka chi bọrọ ikechukwu eburu ahịhịa na-aga ka ọ tụfuo n'ebe a na-atụfu ahịhịa n'ogbe ha ndị mmadụ agbakọ ụfọdụ akwụchi aka n'imi o wee garuo n'ebe ahụ wee bụrụ mmadụ ka a tụfuru na waste bin ndị na-azụ ahịa n'akụkụ ebe ahụ ewee kọwa ka o si wee mee na ha nọ n'ebe ha na-emechi n'abalị otu ụgbọ agbakpọ n'ebe ahụ a na-atụfu ahịhịa ebupụta ihe o bu tụfuo n'ebe ahụ ha eche na ọ bụ ahịhịa ha amaghị na ọ bụ mmadụ na ọ bụ oge chi bọrọ ka a gaziri wee bụrụ ozu mmadụ Ikechukwu wee jekeme nso ka o lee akpata oyi wee wụọ ya n'ahụ o wee bụrụ Onyi Onyi a ya na ya kpachara na mgbede Onyi ọ sịrị ya apụla ozu ya tọgbọrọ na waste bin ihe a wee wute Ikechukwu maka na ọ hụrụ ya bụ Onyi n'anya mana ị ma na a na-emere nwaanyị nwaanyị a na-emere onye dị ya mma Ikechukwu na Onyi na-achị ha abụọ bụ nnu na mmanụ ahụ onye na-eri na ha abụọ na-eme enyi mana otu nwoke anaghị ezuru Onyi maka na ihe o ji eme ọyị bụ maka afọ ya di ya maka ịhụnanya amaghịkwara onye nwụrụ ụzụ ya na-atụ Ikechukwu achọpụtara na onyi na ụmụ nwoke ọzọ na-akụkpọrị mana ọ ka hụtakwara ya n'anya ọ dụcha ya ọdụ gwacha ya okwu o rukwa echi onyi emenwụrụ ha abụọ secha okwu ọ bụ Ikechukwu ga-aga ịyọ ya otu ụbọchị ka nwoke ọzọ si na steeti ọzọ bịakwute onyi onyi ahụ na Ikechukwu ga-achọpụta ọ ga were ego o ji n'akpa onyi ewere ego ya ga kwụọ ụgwọ ụlọ n'ụlọ oriri na nkwari ya na nwoke a ga ebe ahụ hie n'abalị ahụ Ikechukwu abịa n'abalị ehihie ahụ ọ nọghị ya ọ kpọwa ya n'ekwentị onyi asị ya enyezila ya nsogbu tinye nọmba ya na blacklist o doro ikechukwu anya na onyi na nwoke ọzọ ma o doro ya anya ihe onyi na-eme mana ịhụnanya o nwere n'ebe ọ nọ dị ukwuu emesịakwa ya onyi sị ya gbaghara ya nke meziri na nke ikpeazụ a bụ na ikechukwu gawara be onyi na mgbede anyasị kpatara o si ahụ nga onyi kwụ n'ụzọ ọ gbara chain n'ụkwụ na-egbu anya vam vam vam ikechukwu agwa ya na ọ bụ n'ụlọ ya ka ọ na-aga na ya bịa ka ha lakpụga ha karịa mana onyi jụrụ ajụ ikechukwu asị ya ka ya nye ya ego ikechukwu asị ya ego ole ka a ga-akwụ ya n'ebe ahụ ka ọ hapụ ịga onyi achịa ihe onyi zara ya bụ na ya agaghị ahapụ ebe a na-echi ọzọ gawa ebe a na-arụ agwụ biko niile Ikechukwu yọrọ ya onweghị nke mịtara mkpụrụ maka na mgbe ọnwụ ga-egbu nwa dibịa anya ya anaghị ahụ ndị mmụọ onyi ama ọkada ya na lekshia na oyi hmm, wee bụrụ etu a ka onyi si wee laa gee m ntị kama ị ga na-akwụgharị na streeti achọ ihe na-egbu gị hustle etinye ndụ gị n'ihe ize ndụ jirikwa oge baara onwe gị uru chọọ otu ihe binye aka ka ị na-eme anyị ma na obodo siri ike mana ị gaghị eji maka mgbagbu ghara ọgụ na ị na-aga na-ala abụghị na ị dị smart o nwere ndị dị smart karịa gị ha gara mana ha apụtaghị onye ahụ na-ebu gị ị ma onye ọ bụ ị maruru ya ụlọ ọ bụkwa ebe ahịhịa na-atọ nwa ewu ụtọ dị ka ihe na-egbu ya na-adị ebe mmadụ na-aga ala ka ọ na-aga otu ụbọchị tọ ọ bụghị ekpere anyị ka ị gaa tọ mana ihe ya saa n'anya maka na ntị ga-anụ ihe abụkwa ntị ha ka okpu ata ntị adịkwa ya gazie